ndị Igbo ekene m unu a sị na ekwu na-abaluo n'ike ite o kwute ihe dị n'ime ofe na ọ na-abụ ọ bụrụ na ehi anọghị n'ụlọ atụrụ aga na-agba ụkwụ n'ụzọ mana ọ na-adị mma dịka ndị Igbo siri kwuo nkịta gbọrọ ụja ka eke na-aga eke nataba ya gbakwa ụja maka na ọ na-adị mma ka esi nwata okere na atụtụ asị ya kpokọbana n'ihi na onye ngaji kpokọ ọkani na anya ga-adị ya n'ala mana ọ na-adịkwa mma ka nwata achụ mgburu nna ya mara na o kwesịghị iji mpi achụ wee ṅụọ mmanya nwata wee bulie nna ya elu ngwongwo na ngwongwo awụchie ya anya Hmm! asị na ọ wụ anụ nwere obi na-agala agụ ozi maka na ọ na-abụ ụkwụ jie agwụ agụ mgbada abịa ya ụgwọ na oke mmanwụ anakwari n'iro ụmụ ọkpa eke ya ụtọ na ọ wụrọ ọsọ niile ka nwaanyị na-agba ekwu aka n'ara maka na nwaanyị na-akarị onye mụrụ ajụbazi onye na-alụ ị na-afụ na nwaanyị a tagburu nwa ya n'amoosu agaghị echefu mana onye ntagburu nwa mmadụ n'amoosu nwere ike o chefuo hmm. ah. a na-abara agụ mba ma chi jie a sịkwa na agadi nwaanyị mechie agara maka na ị madụ ebe o si ekukwa ume Hey ya, ya oh hey ya oh hey ya oh hey ya. Asị na a na-enenia nwa ite ọ gbanyụọ ọkụ. A na-enenia nwa ite ọ gbanyụọ ọkụ. Mana ọkwa gbuo dike gbuo dike mana mbọsị ife ike mere achọwakwa dike ụmụnne m. Ị makwa na ike na ike na-ama n'ụlọ mgbe ghere ọnụ. Onye ike na-abụ na ọgụ ụlọ ọgụ ezi achọwakwa dike. ị ma na dimkpa naabụ na-agarịrị n'ụzọ na ofu onye ma ga-aganarịrị ibe ya mana dimkpa naabụ tụta abụ ugo fa dọwa ya abụọ ọ na-abụ dimkpa naabụ zuta onwe fa n'ụzọ amara aka nwụrụ ụtaba nke ka akpọlite uzere a na-atụala ọma ọ malụ a tụọla ofeke o fenye isi n'ọfịa mana ịnezikwa anya na ọkwa onye ji ife nwata welie ya elu aka gbuo ya mgbu o wetute ya ala. Hụ! ahịa erila ụmụ igbo akwa nna ebe ahịa erila ụmụ igbo Igbo tetenụ n'ụla, Igbo binye n'ụla, Igbo eji eme ọnụ, Igbo eji eje mba, Igbo ọ bata mba o wee zuo. Ọ bụrụ na ị galụ mba gakata mba galuo na ịfụrọ Igbo nataba nataba na chi ejiela n'ehihie nataba na chi ejina n'ehihie a sị na dimkpa na-echie ọzọ ọsọ nwampiwanye echi mana oke amana ụma ata akpa dibịa maka dibịa ịma ụma wee bụọ oke ọnụ ihe m na-akpọ wụ ụmụ igbo unu bịanụ ka anyị kwalite omenala anyị ka anyị kwalite asụsụ igbo njirimara onye wụ onye njirimara obodo wụ obodo njirimara mba wụ mba njirimara igbo wụ asụsụ njirimara Igbo wụ nka ọkụ ghara itorede ihe dị n'ime ya mana njọ na-agba afọ ọ ghọọ omenala ọ bụrụ na ị gwara onye dị njọ na ọ dị ọ lọwa ụwa ọzọ ọ kwara ya aka m na-ebeku dike m na-ebeku ụmụ Igbo n'ebe niile dịgasị n'iche n'iche unu natabanụ natabanụ a tụọla ọma ọ malụ a tụọla ofeke o kenye isi n'ọfịa nke onye ma ya malụ ya ọ ya-adịrị unu niile na mma sị na ise ise